mu juzu namba 23 tikhala tikukumbutsana mavesi amene akupezeka mu suratu yasin suratu yasin ndi sura yotchuka kwambiri ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti msilamu wina aliyense akuyidziwa kapena anamvapo za sura imeneyi suratu yasin mu suratu yasin muli nkhani zosiyanasiyana koma nkhani zimene tafuna kuti tipange tapo lero lino kapena kuti tione lero lino ndi nkhani yokhuzana ndi kuwukisidwa kwa akufa chifukwa chonena kuti lero lino adani a chisilamu komanso ena amene ali asilamu kumene komanso awo amene ali mamunafikuni anthu amene amaonesa chisilamu pamaso mumtima muli ukafiri ndi anthu osiyanasiyana ena ndithu amapezeka kuti ali ndi chikayiko pa nkhani yonena kuti allahu subhanahu wa taala azawazusa anthu m'manda pambuyo ponena kuti akhala m'mandamo zaka zambirimbiri just imagine anthu amene anamwalira m'ma 1900 anthu amene anamwalira m'ma 1800 anthu amene anamwalira m'ma 1700 anthu amene anamwalira mma 2000 padusa zaka zingati padusa zaka zambirimbiri nanga bwanji titati tiyang'ane kuchokera nthawi ya azitumiki anthu amene anamwalira nthawi imeneyo ndiye akuti allahu subhanahu wataala anthu amenewawa azawazusa onse tsiku limodzi tsiku la kiyama ndiye zimapezeka kuti anthu amene tatchula aja magulu a anthu amene tatchula aja amakhala ndi chikayiko kuti koma zimenezi zizachitikadi ndithu zimenezizi zidzachitika ndipo palibenso kukayikira ndipo allahu subhanahu wa taala anatsindika mu qur'ani kuti ndithu amene anakupangani inuyo kukulengani inuyo anthu pambuyo poti munali ke, mun, simunali kena kalikonse you were nothing allahu subhanahu wataala ndikukupangani ndikukhala munthu yemweyonso ali ndikuthekera kokudzutsani inu pambuyo poti munali mafupa okhaokha chifukwa mu surati yasininso muli aya imene allah akuyankhula kuti ndithu iwowa akumanena magulu a anthu amenewawa akumanena kuti man yuhyi lidhama wahiya ramim kunena kuti ndi ndani amene angazuse mafupa kuwazusa kumachita kuti mafupa awo anali oti anafika pofumbwa kuwolawola ndiyeno tidzauka bwanji m'manda kumachita kuti tidzasanduka mafupa oti ndi wowola wotani ndiye allah akunena kuti ndithu ayankhe anthu amenewo kuti yuhyiha alladhi anshaaha awwala marra yemwe anawapanga amenewo mafupa awo kuti apezeke yemweyonso ndamene azatani azakwanisa kuwazusa chabwino tikuyamba aya namba 48 ya mu surati yasin pamenepa allahu subhanahu wataala akuyankhula kunena kuti

zipongwe zimenezi ndithu zimayankhulidwa ndi anthu amene sali asilamu makamakanso anthu amene amazitchula kuti iwowo ati ndi ma atheist anthu amene amati mulungu kulibe akuti iwowo maganizo mawo amatero akuti basi dzikoli linangobwera akuti mulungu kulibe you know pali anthu ena oti basi anabadwa mobalalika ubongo wawo ena amaganiza choncho ndiye allah akuyankhula kunena kuti ndithu anthu amenewo amayankhula mwachipongwe kwa anthu amene ali okhulupirira kuti inu mukumakamba za kiyama kodi izabwera liti ndiye allah subhanahu wataala pa aya 49 akunena kuti ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan taakhudhuhum wa hum yakhisimun kunena kuti palibe chimene akuyembekeza iwowo koma kuti ndi trumpet kapena kuti voice kapena kuti mkuwo umozi omwe uzawamaliza mwazizizi uku iwo akutani akukangana yani kuti lipenga la kiyama lizabwera mwazizizi sipazakhala kunena kuti anyengo azanena kuti o mmene zikuonekeramu anzathu azanyengo kamati meteorological chanchani kuti azanena kuti o basi mmene zikuonekeramu ndiye kuti next week kukubwera kiyama hayi kulibe zimenezo kamu amazitama ujeni ayuda ku america ko ndi ujeni yawo bungwe la nasa kumeneko kumazichemerera kuti ife ndamene timaziwa za universe mwakuti mwakuti palibe chimene angachite pa nkhani ya kiyama sadzalozera iwowo kuti kiyama ikubwera komano idzabwera mwadzidzidzi wina aliyense asakuyembekezera ndipo akupitiriza allah subhanahu wataala pa aya 50 kunena kuti fala yastatiuna tausiyatan wala ila ahlihim yarjiun ndipo sangathe kuuza wina mawu pa chinthu ndipo sangathe kubwerera ku maanja awo tsiku limene lili kazangowombedwa lipengalo wina aliyense azapeza kuti wabalalikiratu ndipo palibenso kupita ka kubanja kwake munthu nthawi imene izakhala kuti basi zinthu zavuta nthawi yonena kuti anthu akutani anthu akuuka m'manda mwawo akuti hiya nafkhatu israfil fi sur

hadhihi saakatu lmauti lijamii lahya kuti lipenga limeneli lidzabwera ndithu anthu ali bizi m'misika kumakangana nkhani za malonda akutani nthawi imeneyoyo ndipo lipenga limeneli likazangowombedwa ndiye kuti china chilichonse cha moyo chizapezeka kuti chafa nthawi imeneyo chizamwalira china chilichonse munthu zinyama china chilichonse chimene chili cha moyo chizatani chizamwalira munthu asamakhale ndi maganizo ona kuti ah bora inetu kiyama izabwera ndili moyo kuti basi imfa ndisazayilawe ayi ndikuganiza kopotoka kumeneko pali anthu ena amayankhula zimenezo ayi ndithu wina aliyense azamwalira lipenga voice ya lipenga limene adzawomba israfil izapangisa kuti wina aliyense atani afe lizakhala lipenga lona kuti silamasewera iyayi

nthawi yonena kuti anthu awiri afuna kugulitsana zovala zawo koma sizatheka kugulitsanako chifukwa cha lipenga limene lolo ndipo akupitiriza kunena kuti kiyamanso izabwera nthawi imene munthu azatani azakhala kuti ali pa chitsime kuti afuna atunge madzi okumwa ndipo sazakwanisanso kumwa madziwo chifukwa cha lipenga limene lolo akunena mtumikinso mu hadithi imeneyo kuti ndipo kiyamatu izabwera kumachita kuti nthawi imene izabwera kiyama munthu wapita kukatani munthu wapita kukakama mkaka ndi cholinga choti amwe koma sizatheka kuti mkaka umene wowo mpaka munthuyo atani amwe ndipo anena kuti kiyama izabwera kumachita kuti munthu wayika wanyamula chokudya chake kuti ayike pakamwa pakepa akazangowomba lipenga limene lolo akuti sizatheka kuti munthu atani ayike chokudya chimene chocho mkamwa mwake sazatheka kuti mpaka nazakwanisenso kudya chani chokudya chimene chocho mmenemomo ndi mmene lipenga lizatani lizawombedwa loyambirira limene izakhala kuti swaiha ndiyeno kenako

lowukisa anthu akufa aja amene azamwalire aja ndi lipenga loyambirira aja ndiye kuti azatani azauka komanso yubathuna biha min quburihim komanso anthu amene anali m'manda ona kuti anamwalira kalekale anayikidwa m'manda nawonso lipenga lachiwirili limene azatani azauka tsopano m'manda muja faidahum min al ajdath iwo wakuchokera m'manda akutuluka m'manda ila rabbihim yansilun uko akunka kwa ndani kwa mbuye wawo allahu subhanahu wa ta'ala uko akuthamanga ndiye kuti pamenepopo kiyama yatani yayambika ndi awo oti azanena kuti qalu ya wailana man ba'athana min marqadina azakhala akunena kuti kalanga ife tsoka lathu ife ndi ndani amene watizusa mpamalo pamene ife tidali kugona ndani watizusa pogona pathu ndipo akuti pamene papa pazayankhulidwa kunena kuti hadha ma waada arrahmanu wa sadaqa almursalun kuti ndithu izi ndi zimene allah adalonjeza zimene munali kuzikana zija kumafunsa zija kuti ndiye ikuchedwatu kiyamayo ndi ngati mukunenadi kuti izafikadi ndi imeneyi yafika ndipo zimenezi ndi zimene adanena atumiki moona in kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum jami'un ladaina muhdarun aya namba 53 surati yasin juz 23 kunena kuti sipazakhala china chilichonse koma kuti ndi mkuwo umodzi basi ndipo azangozindikira iwowo onse atabweretsedwa pa- patsogolo pathu yani atafika pamaso pa allahu subhanahu wa taala

ndi azapitiza kunena kuti inna ashaba aljannati lyauma fi shughulin fakihun pamenepo tsopano allah azayamba kufotokoza makamaka malipiro a anthu akutani akujanna pa aya 55 aona kuti inna ashaba aljannati lyauma fi shughulin fakihun ndithu anthu akumunda wamtendere lero akhala wotanganidwa ndi chisangalalo hum wa azwajuhum fi dhilalin ala laraiki muttakiun iwo ndi akazi awo akhala m'mithunzi uku atatsamira mipando ya mtengo wapamwamba ku janna lahum fiha fakihatu wa lahum ma yaddaun aya 57 mmenemo apeza mtundu uliwonse wa zipaso ndipo apeza chilichonse chimene akuchifuna salamun qawlan min rabbi rrahim ndipo mawu azichokera kwa mbuye wawo onena kuti mtendere mtendere kujannako basi mawu azikangoyankhulidwa ndi amenewo kuchokera kwa allah subhanahu wataala kuti abasi mtendere ukhale kwa inu wamtazu lyauma ayuha lmujrimun ndipo zipatuleni ndichokereni inu anthu oyipa tsiku la lero mtumiki azayankhula zimenezozo kwauza anthu amene anali osakhulupirira mwa allah subhanahu wataala anthu ashiriki anthu osapemphera anthu amene amapanga machimo akuluakulu osiyanasiyana azauza kuti ndichokereni pano inu anthu oyipa pa aya namba 60 alamu ahadi ilaikum ya bani adama an la tabudu shaitan innahu lakum aduwwun mubin kodi sindidakulangizeni inu ana a adamu inu kuti musampembeze shaitani ndithu shaitaniyu ndi mdani wanu woonekera sindinakuwuzeni inu zimenezo wa anibuduni hadha siratun mustaqim aya 61 ndikuti ndipembezeni ine imeneyi ndi njira yolunjika zimenezi adzikayankhula allahu subhanahu wa taala uku atalusa kwa basi ndipo akupitiriza kunena kuti walaqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun ndithu shaitani ameneyu adasokeresa anthu ambiri mwa inu kodi simumaganizira mwa nzeru zoona zokhazokha lero lino shaitani wapanga misilidi anthu ambirimbiri just imagine amanena kuti chiwerengero cha anthu pa dziko lonse lapansi chikumathamangira anthu 7 kapena 8 billion pa anthu amenewowo akuti asilamu ndi 1.7 biliyoni basi kusonyeza kuti even kota kapena hafu sitikufika ya anthu a pa dziko lapansi zimene zikutanthauza kuti anthu ambiri pa dziko lapansi ndi anthu osakhulupirira ndi anthu amene anyengedwa ndi shaitani asocheresedwa ndi shaitani sadaqallahu lazim ndithu allah wanena zoona kunena kuti walaqad adalla minkum jibillan kathira ndithu shaitani adasokeresa anthu ambiri mwa inu kodi inu simumaganizira mwa nzeru ndiye kenako anthu oyipa aja izafika nthawi yonena kuti akawawike tsopano ku moto wa jahannam ndipo azikawauza kunena kuti hadhihi jahannamu allati kuntum tuadun kunena kuti ndithu iyi ndi jahannam uwu ndi moto wa jahannam pa aya 63 akunena choncho kuti iyi ndi jahannam moto wa jahannam umene inu munatani munalonjezedwa kuti wogwira ntchito zoyipa akathera kuti akathera ku jahannam tinakulonjezani pa dziko lapansi ndipo kudzera mwa atumiki amakuwuzani zimenezo kuti koma tsiku la kiyama kuli jahannama timakuwuzani zimenezozo kudzera mwa azitumiki athu koma inu munali wotani wokanira ndiye akunena kuti islauha lyauma bima kuntum takfurun aya namba 64 kunena kuti iloweni lero ndithu jahannama imeneyi chifukwa cha kunkana kwanu allahu subhanahu wataala chifukwa chonena kuti inu munkankana allahu subhanahu wataala lero ndithu basi apapa titani tikukulowesani ku moto umenewu moto wa jahannama ndiye aya imene timalizire lero ndi aya namba 64 pamene allahu subhanahu wa taala akuyankhula kunena kuti alyauma nakhtimu ala afwahihim kuti ndithu lero titseka pakamwa pawo iwowo ndithu titseka kamwa zawozo anthu amenewa osakhulupirirawa khatiman la yakdiruna maahu ala kalam kumasulira kwake ndi kumeneko kuti kutseka konena kuti iwowa sakwanitsanso kutani kuyankhula kwina kulikonse watukallimuna aidihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ndipo lero amene atiyankhule ife ndi mikono yawo ndi imene itiyankhule ife lero lino komanso umboni ndiye kuti idzaikira miyendo yawo pa zinthu zimene anthu amenewawa anatsogoza zinthu zimene anapanga ndi cholinga chonena kuti azindikire anthu amenewawa kuti ziwa- ziwalo zawo zimene zinali athandizi owathandizira iwowo pa machimo tsiku limenelili ziwalo zimenezizi zikasanduka kukhala tsopano umboni kapena kuti mboni zowapachika iwowo kwa allahu subhanahu wa taala anas bin malik radiallahu anhu adayankhula kunena kuti kuchokera kwa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama ankakonda kuyankhula mawu onena kuti ndithu munthu wosakhulupirira tsiku la kiyama adzafunsidwa kunena kuti taganiza iweyo ukanakhala kuti uli ndi golide wochuluka zedi wonena kuti pa dziko lapansi unapatsidwa golide wochuluka zedi wonena kuti kudzaza dziko lonse lapansi kodi iwe golide ameneyoyo ukanapereka ndi cholinga choti udziteteze ku moto wa jahannama ndiye akuti munthu uja adzayankhula kunena kuti ee nandi mmene zilili apapa ndithu ine ndikanapereka golide yenseyo nandi mmene mavuto ndikuwaonera pano ndiye akuti zidzayankhulidwa kwa iye kunena kuti komatu iweyo unapemphedwa chinthu chimene chinali very easy you were asked for something easier than that unapemphedwa kachinthu kamene kanali ka simple ka easy konena kuti just iweyo usamphatikize allah subhanahu wa taala ndi zinthu zina usapange shiriki mwachidule kunena kuti utsatire chisilamu koma iweyo unatani unakana ndiyetu apa basi uzipsa ndipo khaula motani ukuye- ukuyenera kudziwa kuti apapa basi iwe uzitani uzipsa ndithu ndiye allah pa aya imeneyi aya 64 ah, aya 65 sorry pamenepa akuyankhula kunena kuti ndithu lero titseka ndithu kamwa zawozo, pakamwa pawopo tipatseka, ndipo manja awo ndi amene azitiyankhula ifeyo, ndipo miyendo yawo ndi imene izichitira chani umboni pa zimene iwowa ankapanga pa dziko lapansi. Imeneyi ndi mmene ikakhalire situation kwa anthu amene ali osakhulupirira komanso ma hypocrites mamunafikuna tsiku la kiyama, tsiku la chiweruzo, chifukwa chonena kuti iwowa azayamba kukana. akazawuza kuti a basi apapa ndizonena kuti inuyo munkapanga machimo awa choncho mukuyenera kuti mukalowe kuti mukalowe ku ja- ah, mukalowe ku jahannam ndithu azayamba kukana ayi ife mukutinamizira machimo amenewo sitinkapanga ndiye Allah subhanahu wa ta'ala azagwiritsa ntchito chani azagwiritsa ntchito ziwalo zawozo kuti ziyikire umboni chifukwa chonena kuti azayamba kukana machimo amene iwowo ankagwira pa dziko lapansi ndipo zimanenedwa kuti mpakana anthu azizalumbira wallahi ine tchimo limeneli sindinapange ndiye allah azatseka kukamwa kwawoko ndipo azapangisa kuti ziwalo zawo ziyambe kuyankhula pa zimene iwowo ankatani zimene iwowo ankapanga ndipo ibn abi hatim adalemba hadithi kuchokera imene ikuchokera kwa anas bin malik ah, radiyallahu anhu ah, mnyamata ameneyuyu anayankhula hadithi ku- imene anamumva mtumiki ah, yochokera kwa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama ndipo ah, hadithi imeneyi akuyankhula ndi anas bin malik kunena kuti ndithu ife tinali ndi mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam kunna maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatabassama kuti ndithu tidali ndi mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam tsiku lina ndipo anamwetulira mtumiki kumwetulira konena kuti mpakana ma molar ake mano ake amene amakhala m'mbaliwo amatani amaonekera ndipo kenako adayankhula kunena kuti mukudziwa kodi chimene chifukwa chimene chinandipangisa kuti ndizimwetulira chonchi ndiye kulna ife tinayankhula kunena kuti allah wa rasuluhu chani al- alamu kunena kuti zimenezozo akudziwa bwino ndi a- inuyo ah, komanso allah subhanahu wataala allah subhanahu wataala ndi mtumiki wake ndi amene akudziwa bwino zimenezo ndiye kenako mtumiki ada- ana faqala mtumiki kenako adazayankha kunena kuti

akuti munthu akapanga chidandaulo kapena kuti pakakhala argument kudandaula kwa allah subhanahu wa ta'ala ndipo azayankhula kunena kuti rabbi alam tujirni min adh-dhulumi kuti o allah kodi simunganditeteze leloli kuchokera ku dhulum kapena kuti injustice kapena kuti kukuponderezedwa yani kwena kuti allah ndikufuna kuti ine leloli munditeteze kukuponderezedwa kwina kulikonse fayaqulu bala ndipo allah azanena kuti ee ndizotheka iweyo ndikhoza kuteteza kuti usaponderezedwe tsiku la lero fayaqulu la ujizu alayya illa shahidan min nafsi ndipo munthu uja azanena kuti ndithu ineyo lero lino sindivomera umboni wina uliwonse umene upangidwe against ineyo kupatula umboni wochokera kwa ine ndekha yani kuti sindikufuna kuti wina aliyense ayikire umboni pa zokhuzana ndi ine lero tsiku la kiyama sindikufuna ka mkazi wanga andiyikire umboni ka ana anga ka abambo anga ka ndani umboni umenewo sindikuufuna inuyo ambuye allah ngati lero limufuna mugwiritse ntchito umboni ndiye kuti umboni umenewowo uchokere kwa ineyo basi mwini wake ndiye allah subhanahu wa taala azayankhula kunena kuti fayaqulu kafa binafsika lyauma alaika hasiba wa bilkirami lkatibina shuhuda kunena kuti lerotu iweyo uli wokwanira kukhala umboni kwa iweyo kunena kuti ndithu iweyo lero lino you will be a sufficient witness against yourself kuti ukhala ndithu mboni yokwanira kwa iweyo ndipo wabilkirami lkatibina shuhuda ndipo mabuku amene amalemba ntchito zako yani ma- kaundula wa ntchito zako zimene umagwira pa dziko lapansi ukhala ndithu umboninso wokwanira tsiku la lero ukhalanso umboni wokwanira tsiku la lero mabuku amenewowo

fa'an kunna kuntu unadili akuti munthu uja azayankhula choncho kunena kuti allah azanena kuti osadandaula umboni uchokera kwa iwe wekha tsiku la lero ndipo mabuku ako amene timalemba ntchito zako zimene umagwira pa dziko lapansi ukhalanso umboni ndiyeno akuyankhula kunena kuti kenako pakamwa pake pazatsekedwa ndipo zizayankhulidwa ku ziwalo zake yani mikono yake kunena kuti tayankhulani ndipo akuti zizayankhula ndiye akuti kenako munthu uja azayamba kuzimenya kapena kuti azayamba kulimbana ndi ziwalo zake zija mpakana azayankhula kunena kuti bu'dan lakunna wa suhqa fa an kunna kuntu unadil kunena kuti ndithu inu ndi anthu oyipa inu muwonongeke inu achi- m- aziwalo zanga ndinu zinthu zoyipa kwa basi Al- a- munthu uja azayankhula choncho ku ziwalo zake zija kuti ndinu ziwalo zoyipa kwa basi ineyo zizi ndimapanga kukutetezani inuyo kuti musakapsye uko ndiye inunso mukuyankhula kumayankhulanso zondipachika ine kwa Allah subhanahu wa ta'ala nthawi imeneyi ndi imene Allah subhanahu wa ta'ala tsopano akuyankhula mu surat mu surati zukhruf kunena kuti waqalu lijuludihim limashahidtum alaina ndipo iwowo kumoto azanena kuyankhula kuziyankhula kuwayankhula ma skin awo matupi awo kunena kuti zikopa zawo kuziyankhula kunena kuti nchifukwa chani inuyo mumatiyikira umboni wotipachika kuti tilowe ku moto mesa ife timakutetezani inuyo ndipo akuti zi- zikopa zizayankhula kumeneko zikopa zawo zizayankhula kunena kuti antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay kuti ife watiyankhulisa ndi allah subhanahu wa taala amene ali ndi kuthekera koyankhulitsa china chilichonse popandanso vuto lina lililonse ndithu mmenemo ndi mmene allah subhanahu wa taala akutiwuzira pa nkhani imeneyi ndipo hadisi imeneyi inalembedwa ndithu mu chitabu cha muslim komanso annasai ndipo ibn jariri tabari uh, anapanga narrate kuchokera kwa abu musa al ashari radiyallahu anhu amene adayankhula kunena kuti ndithu wokhulupirira azayitanidwa tsiku la kiyama ndipo azafika pamalo poti awerengeseredwe zintchito zake ndipo allahu subhanahu wataala azamuonesa ntchito zake zimene zizachitika between iyeyo ndi allah subhanahu wataala basi ndipo azavomereza kuti ee zoonadi allah ntchito zimene zizi ine ndinagwira ndithu machimo amenewa ineyo ndinapangadi munthu ameneyutu ndi wokhulupirira ndiye allah azamkhululukira machimo ake ndipo akuti azawapanga conceal azawabisa ndipo palibe cholengedwa chilichonse pa dziko lapansi chimene chidzaona machimo amenewo akuti sizidzatheka kuona machimo amenewowo cholengedwa china chilichonse ndipo munthu uja kenako izapezeka kuti basi azamuonesa sono ntchito zake zabwino ndipo ntchito zake zabwino iye uja azaziona kuchokera mu chikaundula wake ndipo akuti azalakalaka kuti ntchito zake zimenezizi anthu onse atani azione iyeyo kupambana kwake kwatheka pamenepo waku janna ndi akunena kupitiliza abu musa al ashari kunena kuti abu musa al ashariyo kunena kuti kenako ndiye pazabwera munthu wosakhulupirira komanso munthu amene anali munafiq nayenso azabweresedwa kuti ampange stock ndipo allah azamuonesa chani ntchito zake zoyipa ndipo iyeyo azanena kuti allah ndithu ine ndikulumbira izizi izi mngelo ameneyo analemba zabodza ine sindinapange ine zimenezozo ndipo mngelo azanena kuti iweyo sunapange tsiku lakuti lakuti tchimo lakuti lakuti ndipo iyeyo akuti azatani azalumbira kuti wallahi ndikulumbira ine zimenezo sindinachita ndiye pamene papa ndi pamene allah azatseka pakamwa pake kuti atani kuti ziwalo zake zitani ziyankhule pamenepa pamene pakubwerera ndithu aya imeneyi yonena kuti alyauma nakhtimu ala afwahihim watukallimuna aidihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kuti ndithu lero titseka kamwa zawozo lero amene azitiyankhula ife ndi mikono yawo ndi imene izitiyankhula ife ndi miyendo yawo pa ntchito zimene anali kugwira pa dziko lapansi abale olemekezeka mwa allahu subhanahu wataala pomaliza penipeni tiyeni tiliwope tsiku limeneli ndipo tipitirize kugwira ntchito zabwino zomusangalatsa allahu subhanahu wa taala ndikafika apo ndingoti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu